zikuoneka kuti world war 3 ikhonza kubuka nthawi ina iliyonse ngakhale pompo chifukwa ndikhale ndikupitiriza makamaka update ya zomwe zikuchitika pa dziko lino lapansi musaiwale kuti ife ndi part and parcel uh, wazochitika chitika za dziko lino chifukwa chilichonse chimene chimachitika maiko azungu ifenso zimatikhuza tikhoza kungopereka chitsanzo kuti nkhondo imene idabuka ndithu zaka zingapo zapitazo ikuvutabe mpakana pano ukraine komanso russia inapanga affect economy uh, ya maiko ambiri mu africa muno kuphatikizapo malawi komabe tipite ndithu ku nkhani imene tifuna tikambirane mtsiku la lero nkhani imene yavuta ndiyokhudzana ndi president wa dziko la venezuela amene ndithu tikunena pano akusungidwa mchitokosi makamaka mdziko limeneli la united states of uh, america iyeyutu akumusunga ku brooklyn uh, jail eh, imene ndithu ndi ndende imene imasunga ma high profile uh, criminals for example R. Kelly akusungidwa komweko komanso P. Diddy nayenso ndithu atamugwira ku venezuela anakamusiya kumeneko kuti

so chimene chachitika mtsiku la lero nchonena kuti uh, donald trump ndi asilikali ake anapita ndithu pa nyanja imene ya venezuela pamene ndithu alanda kapena tinene kuti kugwira masitima a dziko la russia panopa putin sanayankhulepo chilichonse koma tikudziwa kuti nayenso abweza moto komanso uh, donald trump wanena kuti afuna atenge partner yake ya dziko la denmark denmark ndithu ili ndi partner yake imene amati greenland kumeneko ndithu nayenso donald trump akufuna atenge malo amenewa

yapanga chiganizo chonena kuti lifuna litenge ndithu malo ena a dziko limeneli zimenezi ndithu zabweresa kusamvana pakati pa maiko amene ali mu nato kuti akuti akuti aise iweyo uh, trump uh, komanso dziko lako la america zinthu zako ukuziyendesa bwanji nde donald trump akubweza be moto kuti ah, inu ngakhaletu mukukula mtima koma dziko la america ndi dziko limene lili ndi asilikali amphamvu dziko lonse lapansi ndipo donald trump wapitiriza kunena kuti Popanda America ndekuti maiko onse a mu nato sangakwanitse kugonjetsa dziko la Russia komanso dziko la China. Tingokumbutsana kunena kuti zomwe zikuchitika pakadali pano kwa anthu okhulupirira amene amawerenga Baibulo zikuoneka kuti zikutha ndithu ah, makamaka kukwaniritsa malemba awiri atatu chifukwa zimene zikuchitika apazi ziku- ndithu zikuonetsa kuti ndi zimene baibulo lidafotokoza kuti zizachitike makamaka ku mathero a dziko lapansi ya so zimene timafuna tikambirane mtsiku la lero ndi zimenezi kuti uh, tingopasana maupdate awiri atatu makamaka pa zimene zikuchitika maiko anzathu azungu ku america komanso uh, makamaka ku europe maiko aku europe makamaka england a- auza kale ndithu mzika zawo kunena kuti inuyo konzekani chifukwa world war 3 ikhonza kuyambika posachedwa kumeneko ndithu dziko likupanga bajeti yamphamvu kugula zida kuti azisungira chifukwa ikangothetheka imeneyi ndithu kukhala kuti ndithu kwachema koma mwina anthu nkumafunsa kuti ah nda ife amalawi zimene zitikhuza bwanji zimene zamayiko olemera chimene chimachitika world war ikamachitika chimakhala chena kuti ah, dziko lililonse limene likhale ndi side for example america kumenyana ndi russia ndikuti pamafunika kuti mayiko amene ali akuno kufe azatifunsa kuti kodi inuyo muli mbali iti ya america kapena russia nde mukanena kuti muli mbali ya america ndi kuti a russia azaphulisanso mbali yakuno mukanena kuti muli mbali ya russia ndi kuti maamericans azaphulisa mbali inayo nanga sinde kuti mwakwera inayo mukhoza kumatumiza asilikali anu kumeneko ya ndi mmene ndithu zimakhalira so si nkhani yina kuti tikati world war 3 ndikuti tikukamba kunena kuti azangomenyana ndi maiko amphamvu okhawo ayi ifenso tizafunika tizakhale ndithu ndi decision yopanga kuti kodi ifeyo takwera uh, timu itiyo ndipo imene takwerayo ndi imene ife tizaisapota ndi imene ife asilikali athu azatha kupita ndithu kukathandizira zinthu ziwiri zitatu kotero kuti nkhondo imeneyi si nkhondo yofunika kuti ichitike ndithu pakadali pano ngakhale malemba a m'baibulo amatsimikiza kuti ndithu zimenezi zizachitika ndithu komabe tingoyenera kuti tifinye kuona tipemphere ndithu mosalekeza kuti zimenezi zisachitike pakadali pano munali ndine mulutswane muja wabizo in the building ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pompano pa nkhani zanu youtube channel chomwe mungachite ngati muli alendo pamudzi pano kuti mangobwera kumene tangopangani subscribe komanso kuyika ndithu maganizo anu mu comment section mo chifukwa nkhani zimenezi zimafunika kuti tonse tiziyendera limodzi until next time ndingoti mwakuma nonse zikomo